europe yakhala kudana ndi ayuda kuwaganizira kuti anapha yesu pa easter sunday ayuda ambiri amaphedwa ngati revenge pa imfa ya yesu khristu 1144 AD mwana wang'ono kanyamata kotchedwa william kanapezeka katafa ku norwich city mdziko la england mkulu wa mpingo thomas analemba bukhu lake kunena kuti ayuda ndi amene anapha mnyamatayo ndi kutenga magazi kuwaphikira zakudya matiza ndi chakudya cha ayuda chokhala ngati chapati amapangira fulawa ndi madzi koma thomas anauza anthu aku england ayuda akusakaniza fulawa ndi magazi a anthu pophika matiza nkhani imeneyi inafalikira maiko ambiri

tamvera kaye mnyamata mbuyomu taona azimayi achikulire amaphedwa powanamizira ufiti kodi ufiti umaoneka akuti ayi amene ndi mfiti wapha munthu umboni uli kuti nothing komatu azimayi azibambo achikulire amaphedwa powanamizira ufiti chomvetsa chisoni kwambiri amene akulimbikitsa zimenezi ndi a zodiak ndi omwewa 2019 amafalitsa nkhani kuti profesa peter mutharika wabera chisankho leronso akupeka mabodza a zodiak ndikumanena kuti ayi maliseche akusowa tinaziona ku europe mwezi wa meyi 1934 newspaper yotchuka ku germany pansi pa hitler imafalitsa uthenga kumanena kuti ayi ayuda amenewa akupopa magazi achinyamata akatero akuphikira zakudya inu zakudya zimenezi matiza amaphikira madzi ndi fulawa koma newspaper imeneyi imanena kuti ayi ayuda akutenga magazi a anthu ndikumaphikira matiza nkhani inafala paliponse ayuda amaphedwa akupititsidwa ku concentration camp by 1946 more than 6 million jews were executed nde lero sitikufuna mere allegation iwononge dziko la malawi timadziwika ngati warm heart of africa kodi amene wasowayo akuti maliseche asowa ku nsanje ku nsanje kuli matenda a mwera azibambo ambiri akudwala matenda a mwera maliseche amangolowa mkati nde akunamizira anthu amene akuchita bwino kuti ayi maliseche anga abedwa maliseche amabedwa ngati dziko sitingalole achinyamata amphamvu zawo kumaphedwa ngati agalu amene akufalitsa nkhani imeneyi tikuwapempha honourable chisale pamodzi ndi a mukhito agwire agwireni amangeni life in prison chifukwa amalawi akakwiya nawo sakwiya chifukwa zimene zachitika ku nsanje kumugwira mnyamata osalakwa olimbikira ntchito akuwakanira kuti ine zimenezi sindikuzidziwa mu dzina la yesu tapangani kafukufuku bwinobwino mukundinamizira koma zoona anthu aku nsanje anthu aku jealous atenga miyala ndikumugenda mpaka kumupha munthu osalakwa komatu wakana kuti ine zimene zamaliseche sindikuzidziwa koma anthu aku jealous pachichewa akuti ku nsanje ndikutenga miyala ndikumugenda munthu osalakwa kulakwa kwake ali ndi shopu ali ndi njinga ya moto kodi anthu munabadwa bwanji dziko muno mufuna tonse tikhale osauka basi wina akangolimbikira akuba maliseche mwamuona kuti that is nonsense chonde tibwerezenso tikupempha honourable chisale mutumize kumeneko asilikali amfumu akumeneko amangidwe chifukwa amenewa amfumu amenewo tikumvanso mphekesera kuti iwowa ndi amene amalimbikitsa kuti munthu amene mnyamatayu aphedwe ngati amalawi ndi zinthu zochititsa manyazi kupha munthu wosalakwa ngati ameneyi kodi maliseche anasowa ndani maliseche amene anasowawo ndandani anthu aku nsanje takhala tikukuuzani kuti mupite mukayezetse mukudwala ambiri mukudwala matenda amwera kumachita makani mmalo mwake mukhala mmbali mwa mtsinje kudikira kuti mvula ikabwera basi muzilandira zolandiralandira ufa soya pieces ndi zina zotero tapitani kuchipatala mukayezetse matenda amwerawo chifukwa ni nthenda yoopsa kwambiri maliseche amalowa mkati akalowa choncho mmalo moti mupite kuchipatala mukunamizira anthu ena kuti ayi aba maliseche that is nonsense